Ar ndóigh, seo é mo chéad agallamh raidió as Gaeilge faoin gcónavíreas, rinne mé agallamh Béarla le Breda Gahan ó Concern Worldwide faoi le déanaí, sula labhraíonn muid faoin nuacht is déanaí maidir leis. An féidir leat, de bharr gurb é seo mo chéad agallamh as Gaeilge faoi, a rá liom conas a bhfuilimid sa riocht ina bhfuilimid inniu, agus faoi na comharthaí sóirt den víreas dóibh siúd a bhfuil an víreas orthu? Bhuel, is dócha, tá an víreas seo tar éis teacht ón tSín, mar atá a fhios againn ar fad, agus an rud as an ngnáth faoi ná gur víreas nua amach is amach é seo, mar sin níl aon chosaint ag éinne i gcoinne an víris seo. Is dócha sin an rud nua faoi. An dara rud le rá ná gur. Is dócha, más féidir an focal 'gnáthfhliú' a úsáid, is gnáthfhliú é seo sa chaoi is go mbeidh casacht ar dhaoine, go mbeidh teocht ar dhaoine, go mbeidh pianta go forleathan sa cholainn, na lámha, na géaga, na cosa. Seans go mbeidh scornach tinn agus b'fhéidir go mbeidh nó nach mbeidh teocht ard orthu. Mar sin, is iad na comharthaí céanna. a bheadh daoine a lorg nó a mbeadh daoine acu nuair atá an gnáthfhliú orthu. Chun caint faoin mórphictiúr, tá muid ag staid an-dainséarach anois, nach bhfuil? Bhuel, go deimhin tá. Tá muid, tá daoine ag éisteacht leis an nuacht agus, dar ndóigh, tá muid ag cloisint faoin Iodáil agus céard tá ag tarlú ansin. Agus sé mo thuairimse, agus tuairim roinnt mhaith dochtúirí, go bhfuil muid thart ar coicís taobh thiar den Iodáil. Mar sin, d'fhéadfadh muid a cheapadh i gceann coicís go mbeidh an tír go hiomlán dúnta síos, go mbeidh líon mór daoine ag fáil an víreas seo, Agus is trua a rá go mbeidh níos mó daoine ag fáil bháis.
Tháinig méid tuairiscí inné go bhfuil plean ag an rialtas in Westminster moladh a thabhairt do dhaoine atá os cionn 70 bliain d'aois a scoite amach ó dhaoine eile. Cad a cheapfá maidir leis seo?
Ní dóigh liom go n-oibreoidh sé. I mo thuairimse, caithfidh muidne, agus ba chóir go gach tír a bheith ag déanamh an méid atá déanta san Iodáil, agus sé sin an tír a dhúnadh síos go hiomlán. So, an gceapann tú go bhfuil suas go dtí seo, go bhfuil an plean ag Rialtas na hÉireann in Éirinn ceart go leor? Tá mé ag ceapadh go bhfuil. D'fhéadfá a rá, b'fhéidir, gur chóir dóibh na pubanna a dhúnadh roimh, cúpla lá roimh a tharla sé. agus sílim gur fíor sin, ach cinnte tá daoine an-fheargach faoin méid a tharla thall i Cheltenham, go ndeachaigh slám mór daoine thall ansin agus gur tháinigdís ar ais. Ní chóir go dtarlódh a leithéid. So i mo thuairimse tá siad ag déanamh jab maith, ach ba chóir go ndúnfaí na pubanna cúpla lá sula dtarla sé agus cinnte ba chóir go gcuirfí Cheltenham ar ceal sula dtarla sé. Tá, tá beagnach gach rud sa tír anois curtha ar ceal agus sin mar ba chóir go mbeadh sé. An bhfuil, an bhfuil cliú ar bith againn faoi cé chomh fada is a leanfaidh an ghéarchéim seo ar aghaidh? Nó ní, níl i ndáiríre, ach, ach ca, féachann muid ar an tSín agus an méid a tharla ansin, agus thóg sé tuairim is sé, seacht, ocht seachtaine orthu siúd dul i ngleic leis. Mar atá luaite agam, tá an Iodáil ag déanamh jab maith, mar sin coinneoidh muid súil ar an Iodáil agus nuair a fheiceann muid an Iodáil ag teacht as an ngéarchéim seo, cinnte, beidh comharthaí ann go mbeidh muidne ag teacht as. Ach tá mé ag ceapadh go bhfuil, b'fhéidir, cúpla seachtain eile sula dtiocfaidh an Iodáil as, mar sin tá mé ag ceapadh go mbeadh, b'fhéidir, b'fhéidir suas le ceithre nó sé seachtaine den tír beagnach go hiomlán dúnta síos os ár gcomhair amach. So mar sin, an bhfuil tú muiníneach go mbeidh toradh maith ón Iodáil go luath agus in Éirinn ina dhiaidh sé sin? Bhuel, beidh toradh maith ann am éigin. Cé chomh tapaidh is a tharlós sin, níl mé cinnte, ach bheinn ag súil go mbeadh comharthaí maithe ag teacht ón Iodáil b'fhéidir tar éis deireadh coicís.